Fáilte go Cruthaigh, podchraoladh a bhreathnaíonn ar na ceannródaithe atá ag cruthú tograí agus gnólachtaí uaillmhianacha trí Ghaeilge. Is mise Daithí de Buitléar, Clárbhainisteoir ar Gaeilge 365, clár nuálaíocht teanga Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath. Táimid ag tús ré nua don Ghaeilge, ré na cruthaitheoirí. Foghlaimeoimis óna céile agus cruthóimis le chéile todhchaí leis an nGaeilge mar chroíphointe di. Inniu tá Stephanie Ní Chonchúir, bunaitheoir le Píosa Mí, tá Píosa Mí ag déanamh obair ana-shuimiúil ag úsáid na meán sóisialta agus TikTok ach go háirithe, chun daoine a spreagadh chun a bheith ag labhairt Gaeilge níos mó fud fad Baile Átha Cliath agus fud fad na tíre. Fáilte isteach Stephanie. Go raibh míle maith agat. So, inis dom beagáinín fút féin. So, is mise Stephanie Ní Chonchúir, is as Baile Átha Cliath mé, is as na Sceirí mé agus em mo chuid cúlra le Gaeilge like níor d'fhreastail mise ar Ghaelscoil ar chor ar bith, eh d'fhreastail mé ar Scoil Réalt na Mara nuair a bhí mé an-óg agus bhí like béim iontach curtha ar an teanga in san scoil sin ach níor Ghaelscoil a bhí ann agus ansin d'fhreastail mé ar scoil eile i mBaile Brigín agus an Institute of Education i mBleá Cliath freisin. Agus nuair a bhí mé i mo dhéagóir, thosaigh mé ag freastal ar na Coláistí Samhraidh. So, d'fhreastail mé ar ceann ar na hOileáin Árann, ar Inis Mór, Coláiste Ó Direáin a bhí ann, agus cúpla cinn eile i Maigh Eo, cosúil le Coláiste Uisce agus Coláiste Acla agus Seo Leat. Agus tar éis na taithí shin, like, bhí mé just tógtha leis an Ghaeilge agus bhí mé ag iarraidh é sin you know a choimeád suas tar éis an mheánscoil so rinne mé Gaeilge agus Socheolaíocht i gColáiste na Tríonóide agus chríochnaigh mé sin i 2020 agus nuair a bhí mé ag déanamh mo bhunchéim i gColáiste na Tríonóide ag an am céanna rinne mé leibhéal 7 i bhFiontraíocht agus Nuálaíocht agus like de bharr sin Bhí mé cinnte go raibh mé ag iarraidh rud a bhunú maidir leis gnó agus Gaeilge a chur le chéile agus Gaeilge a chur chun cinn. So sin an fáth go bhfuilim ag déanamh cad a bhfuilim anois agus bhunaigh mé grúpa sóisialta trí Gaeilge darbh ainm Píosa Mí dhá bhliain ó shin anois nó like bhliain is leith. So yeah. Ana mhaith, ana mhaith.
So, inis do dhaoine nár chuala faoi píosa mé. Cad is píosa, nó píosa mé, píosa mí?
Píosa mí, yeah. Píosa mí, right, eh. Faighim an cheist sin an t-am ar fad, yeah. Tá brón orm, yeah. So, inis, eh, inis do dhaoine nár chuala faoi píosa mí, eh, inis dóibh cad é. Yeah, so go bunúsach is grúpa sóisialta é em agus tá sé oiriúnach d'éinne le cúpla focal nó líofa nó is fiú just ag tús an turas le Gaeilge so nuair a bhí mise níos óige is fiú nuair a bhí mé san ollscoil ní raibh an cúrsa Gaeilge like ollmhór so like ní raibh go leor daoine timpeall orm a mbínn in ann like Gaeilge a labhairt leo nó like you know piocadh suas an fón póca agus Gaeilge a labhairt so bhí mé ag iarraidh sóirt like to bridge that gap do dhaoine cosúil liomsa nár tógadh sa Gaeltacht nár tógadh trí Gaeilge agus rudaí mar sin agus ansin chruthaigh mé píosa mí so actually thosaigh sé de bharr na meán sóisialta so nuair bhí mé i mo bhliain deireanach de mo bhunchéim Rinne mé mo thráchtas ar Athbheochán na Gaeilge agus Polasaí Gaeilge ó thús an Stáit. So, nuair a bhí mé ag déanamh an tionscnamh sin, bhí mé ag déanamh roinnt like agallamh le daoine just mar a tharlaíonn sé like ag obair sna meáin agus cosúil le like TG4 nó Údarás na Gaeltachta agus fuair mé amach go bhfuil go leor leor rudaí agus acmhainní amach ansin le haghaidh daoine le caighdeán like ard Gaeilge so daoine a mbíonn líofa nó sa Ghaeltacht ach ní raibh go leor leor rudaí ar fáil do dhaoine ag foghlaim Gaeilge agus bhí mé ag iarraidh é sin a dheisiú agus páirt a ghlacadh so chruthaigh mé an grúpa just chuir mé fís suas ar na meáin sóisialta ag rá like an mbeadh suim ag daoine like le grúpa sóisialta dátheangach le like leibhéal éasca Gaeilge agus rud mar sin agus just phléasc sé ó an fhís sin agus eh chruthaigh mé grúpa like sórt pobal ar WhatsApp agus tar éis like ceithre lá nó rud eicínt bhí like ceithre céad daoine ins na grúpa so bhí an like demand sin ó ón tús. So yeah, bhí sé crackáilte. Yeah, tá sé an-suimiúil.
Agus eh, léiríonn sé is dócha an, an t-ocras atá ann i measc kind of an t-aos óg don kind of Gaeilge agus gach rud, eh, rud atá an-suimiúil. Ach tóg mé ar ais cúpla céim, cos tá tú tar éis simpliú a dhéanamh ar aistear atá an-suimiúil freisin. Em, So rá, ah, just chuir mé cúpla rud suas ar na meáin sóisialta, raibh sé chomh simplí leis sin nó an raibh, raibh tú, ok, caithfidh mé, like I really need to craft the message here agus cad atá le rá agus cad atá mé ag iarraidh kinda a bhaint amach le seo because amantaí ceapaim deireann daoine, oh yeah, just chaith mé rud suas ar TikTok. but ní oibríonn sé really mar sin, an oibríonn? Bhuel, sin, is fíor é sin. Mar, I suppose, like, thosaigh sé le mo thaithí leis na meáin freisin mar bhí ardán a'm, like, roimhe sin ar na meáin sóisialta trí Ghaeilge mar thosaigh mé ag póstáil fís trí Ghaeilge like cúpla mí roimhe sin. So, actually, tá sé greannmhar mar like thosaigh mo chuid. Cúlra leis na meáin sóisialta Gaeilge Le ceann de mo dhlúthchairde, like Laura Pakenham, chonaic mé í ag cruthú fís trí Ghaeilge don chéad uair like cúpla mí ó shin, roimhe sin agus chas mé leis i nGáillimh nuair a bhí mé just ar oíche amach agus bhí mé tógtha leis na fís agus like dúirt mé léi like oh táim gafa le do chuntas like b'aoibhinn liom rud mar sin agus bhí sí just like déan é and I was like actually Déanfaidh mé é sin. So, thosaigh mé ag cruthú fís ar na meáin agus phléasc sé, like, ón chéad fís, bhí gach duine ag rá, like, oh, ba aoibhinn liom níos mó Gaeilge, you know, a fheiceáil ar TikTok. Agus bhí sé sin, like, beagnach dhá bhliain ó shin anois agus anois, like, sa lá atá inniu ann, tá roinnt cuntaisí difriúla ag déanamh rudaí dátheangach nó trí Ghaeilge, so tá a lán lán, daoine eile ag déanamh é sin anois ach ní raibh sé mar an gcéanna ag an am sin so tar éis cúpla mí bhí like cúpla míle leantóirí agam so bhí mé in ann rudaí mar sin a dhéanamh i bhfad níos éasca mar bhí phobal agam ar TikTok agus rudaí mar sin so nuair a chruthaigh mé an grúpa nuair a chruthaigh mé an smaointe bhí go leor daoine ag leanúint orm ag iarraidh níos mó Gaeilge a labhairt ar aon nós so bhí an sórt like

is thagair tú do cheann de na dícheangaltaí móra atá ansin, sé sin, tá a lán daoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge ach tá sé deacair orthu teacht ar deiseanna chun sin a, chun an teanga a úsáid mar chuid laethúil, or mar chuid dá saol laethúil. Is ceann de na rudaí a feicim ná, freagra atá ag roinnt daoine air sin ná, bhuel, caithfimid níos mó ábhar a chruthú trí Ghaeilge ar líne. And tá sin go hiontach. Ach níl sé ag réiteach an fhadhb. So tá sin ag cruthú tuilleadh bá don teanga, tá sin ag ardú feasachta you know agus tá an stuff sin ar fad an-tábhachtach is go hiontach ach an rud gur aoibhinn liom fútsa agus tá cúpla duine eile cosúil Eoin P. Ó Murchú ag déanamh seo freisin is ag cruthú an lucht féachana ar líne len iad a threorú i dtreo rudaí as líne atá ag réiteach an dúshlán atá acu, sé sin, d'you know, tá mé ag iarraidh níos mó leis an nGaeilge. An cinneadh consiasach a bhí ansin nó just d'fhorbair sé chun cinn mar sin? Yeah, like bhí sé sin an-tábhachtach domsa mar bhí mé ag iarraidh like níl an fadhb sin a réiteach ach páirt a ghlacadh chun an fhadhb sin a réiteach agus like an sprioc a bhí a'm ná chun an network sin a chruthú ar líne agus ansin chun é a athrú go dtí an fíorshaol. So, like, tá sé iontach go mbíonn tú in ann sórt teachtaireachtaí a sheoladh trí Ghaeilge agus rudaí mar sin ach, like, níl sé sin réadúil agus níl tú ag cleachtadh do chuid, like, Gaeilge labhartha ag déanamh é sin. So, bhí sé tábhachtach domsa chun phobal a chruthú go mbíonn daoine in ann, like, teachtaireachtaí a sheoladh chun, like, dul ar siúlóid le daoine timpeall orthu agus rudaí mar sin. So, ní raibh mé, like, like ag díriú ar like Bláth Cliath amháin bhí mé ag iarraidh like na phobail sin a chruthú ar fud na tíre like go mbíonn daoine in ann aithne a chur ar na daoine timpeall orthu ins na baile like fhéin agus go mbíonn siad in ann like teacht ar like eh imeachtaí difriúla ar fud na tíre agus like like, go mbíonn tú in ann like, casadh le éinne eile ar like, ón gach áit. Agus is dócha is fiú tabhair píosa beag comhthéacs freisin because bhí mé ag caint le duine faoi seo le déanaí agus bhí mé ag rá oh is club sóisialta a bhuaileann trí Gaeilge so dúirt sí bhuel cad atá difriúil idir sin agus an grúpa Gaeilge traidisiúnta b'fhéidir atá ag bualadh i gcomhair Ciorcal Comhrá sa teach tábhairne but is dócha tá an gluaiseacht seo ann ar TikTok de kind of social clubs b'fhéidir mínigh do dhaoine beagáinín faoi sin agus na difríochtaí b'fhéidir ar bhealach. Yeah, I think dealraíonn sé dom go bhfuil an t-ocras sin ag daoine chun rudaí sláintiúla a dhéanamh anois. Like, ní just ag dul amach le haghaidh cúpla pointí, is fiú, like tá sé sin iontach agus tá sé sin oiriúnach le mílte daoine ach tá go leor leor daoine amach ansin anois nach bhfuil tógtha leis an ól nach bhfuil ag iarraidh dul le haghaidh cúpla pointí chun like daoine nua you know chun aithne a chur ar daoine nua agus bhí sé sin an sprioc a bhí agam ná chun spás sláintiúla a chruthú do dhaoine nach bhfuil just ag iarraidh you know seasamh i teach tábhairne oíche amháin ag like Ciorcal Comhrá nó rudaí mar sin ach go mbíonn tú in ann ag dul amach ar siúlóid agus ag dul ar turas go dtí like roinnt áiteanna difriúla ar fud na tíre agus like ní amháin sin ach bhí mé ag iarraidh solas a chur ar na gnólachtaí beaga difriúla áitiúla ar fud na tíre so sin an sprioc a bhfuil againn anois chun dul go dtí like contaetha eile ag like tabhairt cuairt ar ghnólachtaí beaga agus solas a chur orthu ach like yeah tá sé tábhachtach domsa rudaí a dhéanamh cosúil le like Yoga trí Ghaeilge agus ag dul ar shiúlóid nó like maidin caife agus snámh farraige like rudaí difriúla nach bhfuil you know déanta cheana féin. Yeah, so ag tabhairt sampla bhí sibh le b'fhéidir píosa beag comhthéacs a thabhairt do daoine chuaigh sibh ar turas feirmeoireachta agus do dhuine a d'fhás aníos lasmuigh den Pale b'fhéidir féidir linn rá That's just life, but is dócha b'fhéidir do dhaoine eile they're like ooh the glamour, feirm! So inis dúinn beagáinín faoi cad a bhí ag tarlú ansin. Yeah, so sin greannmhar actually mar tá roinnt cairde agus mo bhuachaill as like, you know, na contaetha ó dheas agus like, you know, bhí siad tógtha ar foirm agus rudaí mar sin agus bhí siad like cá tá tú ag déanamh anseo? like nach bhfuil sé seo just like an gnáthshaol? agus bhí mise agus like na cailíní eile as Bleá Cliath like no tá sé seo craiceáilte like chomh difriúil like ní fhaca mé aon rud cosúil leis seo riamh ach like bhí sé iontach eh sórt an saol sin eh like I suppose, to highlight it do dhaoine nach bhfuil tógtha i in like timpeallacht mar sin. So bhí sé sin class agus ní amháin sin ach like an fear a bhunaigh an gnó sin, is as gContae an Dúin é. So ní raibh an deis aige Gaeilge a fhoghlaim ar scoil. ach bhí sé ag iarraidh é a fhoghlaim ar aon nós so like bhí sé sin iontach like duine a fheiceáil i gContae an Dúin ag foghlaim Gaeilge ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil trí Ghaeilge agus rudaí mar sin agus bhí sé sin or bhí sé tábhachtach domsa é sin a léiriú agus eh so it's kind of turas dhá oíche a bhí ann yeah nó? so okay bhí sé sin thar oíche so eh rinneamar sórt taithí leis na na hasail agus na hainmhithe eile agus tar éis sin bhí oíche amach againn i gContae an Dúin agus an maidin dar gcionn bhí like maidin caife agus ar chuamar ar siúlóid i Tollymore Forest Park agus bhí dhá rang Gaeilge againn le múinteoirí Gaeilge i rith an deireadh seachtaine freisin. An-mhaith. Agus cé mhéad duine a bhí ar an turas nó.
Bhí thar 30 daoine ar an turas sin. Agus abair, bhfuil sé éasca nó deacair an cineál leibhéal spéise sin a mhealladh? No, ní raibh, like, bhí sé curtha in áirithe tar éis cúpla lá. So, like, agus tá sé craiceáilte anois ins an phobal a bhíonn againn ar WhatsApp, tá thar naoi céad daoine ins an ghrúpa anois, like, tá sé just craiceáilte. Agus so. em nuair a sheolaim teachtaireachtaí isteach faoin turas a mbíonn ag teacht suas like just chomh luath is a sheol mé an teachtaireacht like bíonn daoine ag rá an bhfuil mé in ann like spás a chur in áirithe anois you know so tá like an demand sin just ollmhór. Yeah, an-mhaith. Agus.
So, is dócha, nuair a bímse ag plé le daoine, tá modhanna eagrúcháin difriúla ag daoine nuair a thagann sé go kind of eagar a chur ar daoine agus tá roinnt de na tograí atá an-rathúil, is gá go rachaidh daoine sách hands on so tá an-chuid kind of plé ar leibhéal duine go duine, you know. bhfuil mórán de sin ag tarlú leat nó dáiríre is just TikTok to WhatsApp, WhatsApp to real life? Yeah, sin an gnáth-rud liomsa, like, like, bím ag cur na fís amach ar TikTok chun, like, ag fiosrú an bhfuil spéis ag daoine ins na rud a bhfuilim ag iarraidh a dhéanamh agus ansin, like, like cuirim é isteach sa phobal agus ansin tá daoine in ann é like a chur in áirithe ach like táimid ag déanamh rudaí saor in aisce freisin like like bíonn daoine eh, ag teacht le chéile like lasmuigh den phobal freisin like tar éis an turas sin go Contae an Dúin like bhí cúpla grúpa comhrá like cruthaithe ag daoine ins an grúpa like just le cúpla daoine eile agus bíonn siad sin ag dul amach ar like maidin caife agus siúlóidí ina n-am fhéin you know like outside of Píosa Mé agus tá sé sin an-tábhachtach domsa go bhfuil daoine in ann é sin a dhéanamh tar éis na turas tar éis na himeachtaí go bhfuil cairde nua acab go bhfuil siad in ann teachtaireachtaí a sheoladh um, do dhaoine like cóngarach dóibh yeah. agus like ag dul amach ag siúlóidí Well, sin rud is, is dócha Is mó go dtógaimid daoine le chéile trí Ghaeilge ar bhonn foirmeálta, tríd rudaí cosúil le Píosa Mé agus go leor de na, go leor de na rudaí eile táimid ag breathnú air mar, mar chuid den sraith podchraoltaí seo. Is mó go dtógann daoine le chéile ar bhonn foirmeálta, is mó go bláthaíonn caidreamh neamhfhoirmeálta. Do you know, is go bhfuil, sin an áit as a thagann cairdeas agus sin an áit as a thagann lánúin agus, do you know, tá rud eicínt an-chumhachtach. a mhéid de sin atá muid a déanamh trí Ghaeilge is láidre go mbíonn an teanga you know is is tá sin an-suimiúil and abair so na cineál daoine atá ag plé leat cén cineál daoine? So don chuid is mó bíonn sé daoine bhuel tá go leor leor múinteoirí ins an phobal agus tá sin iontach a fheiceáil like bím i gcónaí ag rá beidh an like ré nua de mhúinteoirí like chomh paiseanta faoi Ghaeilge agus tá sé sin like chomh speisialta agus iontach é sin a fheiceáil ach don chuid is mó bíonn sé daoine b'fhéidir gur d'fhreastal siad ar Ghaelscoil agus níor d'úsáid siad a chuid Gaeilge tar éis sin like ar feadh cúpla bliain agus tá siad like ag iarraidh dul ar ais ag labhairt Gaeilge chuile lá agus rudaí mar sin ach bíonn go leor leor daoine freisin like a mbíonn like sna tríochaidí agus rudaí mar sin agus níl focal ar bith acu agus tá like leanaí nó daltaí acu ag freastal ar na Gaelscoileanna agus tá siad like ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim chun Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile agus Gaeilge a labhairt sa theach agus rudaí mar sin ach like maidir leis an aois mbíonn siad don chuid is mó daoine sna fichidí cosúil liomsa agus ansin tá pobal eile againn le haghaidh daltaí fós sa mheánscoil ag déanamh or like a bhíonn sa séú bhliain agus rudaí mar sin so tá grúpa eile like de na daoine sin agus bíonn siad i gcónaí like ag seoladh nótaí isteach agus teachtaireachtaí deas roimh na scrúduithe agus rudaí mar sin so tá pobal iontach ansin le haghaidh na ndaltaí freisin. An bhfuil mórán duine sa phobal sin? Tá timpeall trí chéad daltaí ins an phobal sin so yeah tá sé deas. Empire building yeah an-mhaith agus so inis dom conas go láimhseálann tú Nuair atá tú ag eagrú na heispéiris seo, conas go láimhseálann sibh na leibhéil difriúil teanga a bhíonn ag daoine ann? Yeah, so like bíonn daoine like an-cabhrach agus like tá na daoine le caighdeán ard ag cabhrú na daoine you know just ag tosú le Gaeilge agus tá sé sin iontach a fheiceáil freisin mar like Uaireanta nuair atáimid ag déanamh rudaí in Áil nó in áiteanna mar sin like bíonn cainteoirí dúchasach ag teacht chuig na himeachtaí agus tá sé iontach an deis sin chun daoine gan focal ar bith a mbíonn ag labhairt le daoine tógtha trí Gaeilge agus tá siadsan in ann like rudaí difriúla a rá oh actually sa Ghaeltacht deireann like daoine é seo in ionad like rudaí a fhoghlaimíonn tú ar scoil agus tá sé sin an-tábhachtach domsa go bhfuil na daoine sin in ann like daoine gan focal ar bith a mhúineadh like Gaeilge nádúrtha so tá sé sin iontach a fheiceáil freisin. So like aon chaighdeán like tá like roinnt caighdeán difriúla ag teacht chuig na himeachtaí agus daoine le cúpla focal daoine líofa nó daoine like you know mar cainteoirí dúchasacha so yeah tá sé class. So Tóg mé siar anois tá tú ar tí tosnú amach cé hé an céad duine a labhraíonn tú leo faoi a rá do you know tá an smaoineamh seo agam? Em ceapaim go raibh nuair a raibh mé ag déanamh an leibhéal a seacht nuair a bhí mé ag déanamh mo bhunchéim eh bhí mé ag déanamh an cúrsa sin le nuálaíocht agus fiontraíocht agus bhí mé cinnte go raibh mé in ann rud a bhunú le Gaeilge agus bhí mé ag iarraidh sórt like social enterprise a chruthú ag an am céanna so bhí mé ar mentorship programme Women Who Wow i gColáiste na Tríonóide ag an am sin agus bhí mentor agam agus like ní raibh mórán Gaeilge aici ach bhí sí ag rá like oh ceapaim gur smaointe iontach é sin like is cinnte go mbeidh daoine ag iarraidh rudaí mar sin ach just bhí sé i mo nótaí ar mo fón póca ó like ceapaim go raibh sé like fiche like fiche naoi déag nó rud mar sin go dtí like bhliain nó dhó ó shin gur actually chur mé rudaí ar siúl eh, maidir leis an but ah, bhí an ainm Píosa Mí scríofa i mo nótaí ar mo fón póca ar feadh like blianta sula like sula dhéan mé aon rud. Agus
cad a spreag thú le bogadh ó smaoint smaoineamh go gníomh mar sin? Em, ceapaim go raibh sé, nuair a raibh mé ag labhairt leis na daoine sa meáin i TG4 agus rudaí mar sin nuair a bhí mé i mo bhliain deireanach agus bhí mé cinnte go raibh mé in ann sórt, aon rud a dhéanann le Gaeilge ach bhí imposter syndrome ollmhór agam agus like bhí mise ag smaoineamh like oh níl seans ar bith go mbeidh mé ag obair le TG4 nó Údarás na Gaeltachta sa todhchaí so caithfidh mé bealach eile a chruthú dom féin agus yeah bhí mé just ag iarradh gnó a chruthú le Gaeilge gan brú chun like Gaeilge proifisiúnta a úsáid an t-am ar fad, go mbíonn spás do dhaoine gan strus, gan like na gramadach police agus rudaí mar sin agus eh yeah so sin mar a rinne mé. Yeah, an-mhaith.
Agus so inis dom beagáinín faoin kind of imposter syndrome sin nó an féin-amhras bhfuil sin fós mar cara mór de do chuid, nó? Cinnte.
Bím i gcónaí ag streachailt leis an imposter syndrome mar Gaeilgeoir is fiú. Like, nuair atáim ag eagrú na himeachtaí, bím i gcónaí ag seoladh teachtaireachtaí chuig mo chairde le Gaeilge iontach, ag rá just, an bhfuil sé seo ceart? Like, an bhfuil tú in ann seiceáil a dhéanamh ar seo? Like, just agus like bíonn um rudaí mícheart an t-am ar fad ar na póstanna agus rudaí mar sin ach like just is maith liom é sin ag an am céanna cos tá daoine in ann ok tá sí ag déanamh rudaí mícheart like tá mm. sé ceart go leor if I make a mistake if there isn't a séimhiú on that word Agus an smaoiníonn tú mar sin faoi do chuid Béarla? Um, nó níl ar chor ar bith mm. agus tá sé like greannmhar cos like nuair atáimid ag labhairt as Béarla we never speak proper English like everyone is like I do be doing that eh ach nuair atá tú ag labhairt as Gaeilge tá an sórt like em cuimhne scoile fós agam agus táim i gcónaí buartha faoi like rudaí mícheart agus gramadach agus séimhiú agus nuair a bhí mise sa bhunscoil agus is fiú nuair a bhí mise ag déanamh eh mo bhunchéim trí Gaeilge like theip mé chuile scrúdú gramadach nuair a bhí mé san ollscoil agus tá sé sin fós i mo like i mo cheann an t-am ar fad ach like táim in ann you know, like comhrá a choimeád suas trí Ghaeilge ach like tá mo ghramadach cac ach like is cuma dom. Ach tá rud an-suimiúil, so cloisim daoine i mbun an cineál comhrá seo go minic agus bhí an comhrá seo cúpla mí ó shin i mBéarla agus bhí duine bhí díreach ag tosnú amach ag foghlaim Gaeilge, bhí duine bhí kind of Gaeilge mhaith aige agus bhí an duine le Gaeilge mhaith ag rá Jesus. I do be real nervous like em with making mistakes in Irish and all that sort of stuff and I yeah. rud a dúirt an foghlaimeoir Gaeilge bhí sé chomh suimiúil dúirt sí ní maith liom nuair a chloisim thú ag rá sin tá sin an-díspreagúil dom mm. cos cloisim thú mm-hmm. agus fuaimíonn sé go hiontach agus tá tusa ag rá liom go bhfuil tú a' déanamh a lán botún agus an teachtaireacht atá sin a' tabhairt dom is, ó bhuel ní bainfidh mise ariamh an caighdeán amach agus ar bhealach b'fhéidir go bhfuil sé in am dúinn just stop a bheith a' caint mar sin agus just glacadh leis, like déanaimid an-chuid botún inár chuid, inár chuid Béarla I don't know and ar bhealach and d'you know tá sé, yeah, tá sin cineál an-shuimiúil is is dócha just gur chóir bogadh ar aghaidh agus an rud is dócha a feictear dom. Ní thagann cruinneas roimh líofacht. Sin fíor. Tagann líofacht i dtosach. Is ansin má tá tú ag labhairt an teanga agus tá tú ag cloisteáil an teanga go minic, ní actually, b'fhéidir do go leor daoine ní gá dóibh an leabhar a oscailt cause beidh siad just ag labhairt agus pé rud atá sa timpeallacht mórthimpeall orthu súfaidh siad isteach é agus beidh sin an rud atá acu so yeah tá sin tá sin an-suimiúil but seachas eh de chuid tuiseal ginideach and the likes, an mbíonn kind of féinamhras faoi stuff eile like an mbíonn tú ag cuimhneamh conas a cuir tú féin amach ansin ar na meán sóisialta faighim é an-suimiúil like abair glúin mo thuismitheoirí cinnte was Bí ciúin, ná seas amach, déan do chuid. Anois feicim níos mó agus níos mó daoine ag teacht amach agus is dócha an rud a glaodh daoine ar an cineál rud atá tusa ag déanamh ná personality led growth, right? So tá daoine anois, tá níos mó suim acu i pearsantachtaí ná brandaí and is kind of treocht idirnáisiúnta sin so it's conas gur féidir le daoine a pearsantachtaí a úsáid le daoine a slógadh i dtreo rudaí áirithe agus sin rud atá kind of ag fás agus ag forbairt agus ar bhealach in áiteanna áirithe tá sé ana kind of consumeristic but ceapaim leis an stuff atá Duolingo a dhéanamh tá sé an-chumhachtach em ach an mbíonn tú buartha is dócha, faoi cad a cheapfaidh daoine eile. Nó an raibh sin mar buairt? Is cinnte.
Yeah, I suppose nuair a thosaigh mé ag cruthú ábhar sna meáin, eh, bhí sé greannmhar mar ní raibh sé ach mise agus mo fón póca i mo sheomra féin. So ní raibh aon rud scanrúil leis sin agus bhí mise compordach chun é sin a dhéanamh. Ach nuair a thosaigh rudaí sórt ag phléasc maidir le píosa mí agus bhí, like, na stáisiúin raidió ag iarraidh labhairt liom agus rudaí mar sin, sin an phointe gur stop mé agus bhí mé like oh mo dhia oh no tá sé seo scanrúil what have I got myself into. Em is cuimhin liom an chéad uair go raibh eh mé ag labhairt le Raidió na Gaeltachta agus roimh an agallamh sin bhí mise just like shaking bhí like ní raibh mé réidh agus bhí mise like oh nílim in ann é seo a dhéanamh like níl an Ghaeilge sin agam like blah blah blah ach actually bhí siad chomh cabhrach agus cairdiúil agus is aoibhinn leo just daoine cosúil liomsa ag déanamh a dhícheall chun Gaeilge a chur chun cinn agus Gaeilge a labhairt agus sin an rud is tábhachtaí agus an rud is mó a d'fhoghlaim mé ó nuair a bhog mé go Gaillimh go raibh daoine sa Ghaeltacht just tógtha le daoine ag déanamh a like iarracht agus ag déanamh a dhícheall agus sin an rud is tábhachtaí um but yeah. Yeah yeah agus tá sin mar pointe an-suimiúil freisin an chuid is mó de chainteoirí líofa Gaeilge tá, bíonn céatadán suntasach de na comhráite a bhíonn acu, bíonn siad le daoine atá ag foghlaim na teanga agus tá an-taithí acu leis sin agus bíonn siad an-fháiltiúil agus an-tacúil agus tá, sin rud b'fhéidir nach dtuigeann daoine amantaí, ceapann siad ó bhuel caithfidh Gaeilge foirfe a bheith agam chun labhairt leis an duine sin but dáiríre, 99.99% de na daoine riamh a bhuail mé leo le Gaeilge tá siad like oh yeah fair play dhuit as an iarracht a dhéanamh do you know molaim sin so yeah tá sin an-chumhachtach. So inis dom ansin faoi like an stuff a bhíonn tú ag déanamh ar TikTok right, agus an meon atá agat ina leith like, an mbíonn tú kind of counting the likes or like caithfidh go bhfuil sé, an chuid sin deacair like cuireann tú rud suas and just cuireann tú do phone síos ansin ar feadh cúig uair a chloig
nó an mbíonn tú kind of like oh conas tá ag éirí leis like conas a, conas a Ní bhím like fíor buartha faoin na likes ach like, Bím sceitimíneach nuair a fheicim rudaí a bhfuilim paiseanta faoi you know ag dul go maith agus like shampla beag ná chuir mé fís suas inné faoin an áit like a bhfuilim gafa leis i ndáiríre just is caisleán é in Órán Mór agus is aoibhinn liom é agus chuir mé fís suas faoi sin agus bhí mé like oh tá súil agam go mbeidh suim ag daoine ann seo agus tá sé ag déanamh go maith anois agus cuireann sé sin like áthas orm ach ag an am céanna like an sprioc a bhí agam nuair a chruthaigh mé mo chuntas ar TikTok like bhí mé ag iarraidh ní amháin just like aon rud a chur suas so maidir le like gnó like anois táim ag déanamh páirtnéirí like le cúpla brandaí agus rudaí mar sin ach tá sé tábhachtach domsa chun solas a chur ar ghnólachtaí beaga Éireannacha agus iad amháin agus nílim ag iarraidh sort like collabs a dhéanamh le just pé duine nó pé branda ach táim ag iarraidh na sort brandaí áitiúla a chur like cur solais air sin agus em so anois like don chuid is mó ar mo chuntas féin ar TikTok bím ag cruthú fís faoin le Gaeilge, nathanna cainte, mo chuid taithí mar duine a bhfuil ag iarraidh Gaeilge a úsáid i mo shaol an t-am ar fad anois ach like níor tógadh mé le Gaeilge agus like mo chuid thuras le sin agus ní amháin sin ach like áiteanna beaga agus iad a léiriú ar na meáin mar like tá mise just tógtha le Éire agus like is aoibhinn liom ag taisteal timpeall na tíre ag like cruthú fís faoi na áiteanna a mbím ag dul agus rudaí mar sin so Is meascán é, níl sé just like rud amháin, like tá aithne agam ar cúpla daoine anois le cúntaisí íontach just ag múineadh Gaeilge do dhaoine ach like ní mothaím go bhfuil mise in ann é a dhéanamh so just tá mise just ag déanamh mo dhícheall chun cúpla focal a chur isteach nuair a bhím ag cruthú fís agus just ag úsáid Gaeilge mar like theanga beo agus níl mise ag iarraidh like you know daoine a mhúineadh. Yeah agus tá sin ana thábhachtach cos tá tá ról ana thábhachtach ag daoine atá b'fhéidir ag múineadh na Gaeilge tríd na meáin sóisialta ach sa chaoi chéanna is gurb ábhar foghlama agus ábhar scoile í an Ghaeilge, is teanga beo í freisin agus dá mó daoine atá ag léiriú an beocht atá leis an teanga is ag mealladh daoine chun sin a dhéanamh ina shaol laethúil is fearr. So, you know, tá sin ana-shuimiúil. Abair, mbíonn tú ag fáil mórán fuathóirí? Céard is fuathóirí? Like an mbíonn mórán hate.
No, actually, níl mórán. Tá an t-ádh orm leis sin agus bhí mé ag rá an rud céanna like cúpla mí ó shin le duine eile eh sna meáin agus bíonn siadsan like i gcónaí ag fheiceáil rudaí drochbhéasach sna tráchtanna agus rudaí mar sin Ach tá an t-ádh orm mar just bíonn go leor grá ag mo leantóirí like like ní fheicim mórán hate seachas na daoine b'fhéidir nach bhfuil like like tá sé conspóideach ach like suas sna sé chontae bíonn daoine like nach bhfuil tógtha le Gaeilge ag rá rudaí drochbhéasach nuair a bíonn like nuair a bhí mé ag déanamh rudaí i mBéal Feirste agus cur fís suas faoi mBéal Feirste trí Gaeilge bhí go leor hate agam le haghaidh na cinn sin ach like Don chuid is mó ní bhíonn, yeah, tá an t-ádh orm. Oh, ana mhaith. Agus abair, so, cár mhaith leat dul le kind of Píosa Me amach anseo? Yeah, so, um, an sprioc a bhfuil agam ná chun é a dhéanamh like lán aimseartha, like sin mo, you know, phost like my dream job em but táim tógtha leis ag eagrú na himeachtaí agus tá sé mar intinn agam chun é sin you know a chur ar fáil ar fud na tíre ach ní amháin sin ach i dtíortha eile like sin an sprioc a bhfuil agam faoi láthair agus ní amháin sin ach táimid ag cruthú em éadaí anois eh, so tá an-sceitimíní faoi sin agus eh, beidh sin ag teacht amach go luath ach ní amháin sin ach eh, Tá an béim curtha ar na himeachtaí so táimid ag dul ar dhá thuras surfála i mí Bealtaine so beimid ag dul go Béal an Mhuirthead don chéad cinn agus beidh sé sin cailiní amháin so beidh sé sin gleoite agus an deireadh seachtaine tar éis sin beidh ceann eile le thar like 30 daoine nó rud eicínt buachaillí agus cailiní agus sin like turas surf agus sóisialta so beidh oíche amach againn i mBallina agus ag fanacht i Muigh Eo agus yeah. agus an bhfuil aon cineál mór fís like nó bhfuil aon kind of seachas ba bhreá liom dul lán aimsire ar seo an b'fhéidir gur sin an mór fís ach an bhfuil aon d'you know i gceann deich mbliain conas gur mhaith leat go mbreathnódh an domhan toisc an obair ar fad atá tú ag déanamh? I suppose duine a tugann inspioráid domsa ná an fear a bhunaigh Seanchoíche agus tá seisean just ag taisteal timpeall an domhain anois leis sin agus ba aoibhinn liom rud mar sin a dhéanamh just ag taisteal an t-am ar fad ar fud an háite ag déanamh imeachtaí dátheangach agus ag you know ag cur Gaeilge chun cinn ar fud an domhain like ba aoibhinn liom rud mar sin a dhéanamh. Agus tá sin ana shuimiúil. Like, an gceapann tú gur teanga domhanda í an Ghaeilge anois? Is cinnte, is cinnte. Tá daoine, like, tá go leor leor daoine ins an phobal anois i dtíortha eile, is fiú daoine sa Mheiriceá agus rudaí mar sin ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim, tá daoine i bPíosa Mí i Vietnam, i, san Astráil, i Mheiriceá, i Sasana agus rudaí mar sin, like, roinnt áiteanna difriúla. Is so tá an t-ocras don obair, tá sé fud fad na cruinne. An-mhaith, an-mhaith. An abair, dá mbeadh tú ar ais arís, an dhéanfadh tú aon rud difriúil?
Em, ní dóigh liom, chun an fhírinne a rá. Táim sásta leis an turas a bhí agam go dtí seo agus, em, b'aoibhinn liom, like, níos mó am. a chur isteach i bPíosa Mí, ach like níl mórán am agam faoi láthair em but no táim sásta le gach taithí a bhí againn agus em tá like go leor rudaí ag teacht suas agus like ceapaim go bhfuilim réidh le haghaidh na rudaí sin so yeah táim fíor sásta leis. Agus am so inis dom faoi am cause do dhaoine áirithe is constaic é am. nó ceapann siad, bhuel, tá mé ag obair ó a naoi go dtí leathuair tar éis a cúig, ní fhéadfainn aon rud eile a dhéanamh agus i gcásanna áirithe, b'fhéidir go bhfuil sin fíor. Ach conas go, so i láthair na huaire, níl tú ag obair go lánaimseartha le Píosa Mí, tá dhá post eile agat, ceapaim bhí tú a rá liom. So conas go baineann tú an chothromaíocht sin amach
Yeah so I suppose an rud faoi mé fhéin ná nílim tógtha leis an ól, ní bhím ag dul amach mórán so ní bhíonn aon phóit orm ag an deireadh seachtaine so táim i gcónaí suas ag a sé chuile mhaidin agus em uaireanta bím ag cruthú fís roimh obair agus tar éis obair so like Tosnaím ag obair ag a leathuair tar éis a seacht agus táim amach an doras ag a seacht agus ní bhím abhaile arís go dtí a leathuair tar éis seacht agus chomh luath is a bhfuilim isteach an doras táim ag cruthú fís nó ag cur nótaí ansan i mo leabhar agus rudaí mar sin le pleananna le haghaidh Píosa Mí. Táim ag seoladh ríomhphost ar mo sos nuair a bhím ag obair agus yeah just tá an passion agam so like it doesn't feel like a job to mise like it just feels like ó táim ar bís le haghaidh an chéad ceann eile agus cad a bhfuilim in ann a dhéanamh an mhí seo chugainn agus rudaí mar sin táim i gcónaí like ag tnúth go mór leis an chéad rud eile so.
Agus an cineál tiomántas agus an paisean sin, cárb as a thagann sé, meas tú? Um, is aoibhinn liom daoine agus is aoibhinn liom um, ag tabhairt an deis chun daoine teacht le chéile agus daoine nua a chasadh leis agus like Gaeilge a chur chun cinn just like I suppose nuair atáim ag na imeachtaí like bíonn daoine i gcónaí ag rá tar éis na himeachtaí á bhí sé sin class tá like cúpla cairde nua agam anois agus ag seoladh teachtaireachtaí just like fíordheas chugam agus tugann sé sin an paisean dom nuair a fheicim an tionchar a bhíonn ag Píosa Mí ar dhaoine agus go bhfuil mé ag iarraidh like é sin a fheabhsú agus a chur ar fáil do gach duine. Agus i i so deireann a lán taighde atá ag teacht amach go bhfuil an saol ag éirí níos uaigní agus níos uaigní. Cén ról atá ag an nGaeilge, meas tú, i sochaí atá ag éirí níos uaigní?

tá sé deacair uaireanta aithne a chur ar dhaoine eile like nach bhfuil aon nasc eatarthu ach is nasc é Gaeilge idir daoine is fiú muna bhfuil siad as an áit chéanna, as an chontae céanna, as an tír chéanna tá like nasc ag an Ghaeilge agus is ról iontach é sin like phobal, chun phobal a chruthú agus like tá sé just iontach deas like chomh minic is a. is a chloisim Gaeilge timpeall na háite is fiú nuair a bhím ar oíche amach like straight away you just feel connected to the person you're like oh my God amuigh ansin Gaeilge tá sé as Gaeilge oh my God agus tar éis cúpla like cúpla nóiméad tá sibh like mar dlúthchairde so is iontach an rud é ceapaim. Agus abair as gach rud atá déanta agat le píosa gach uair i mo cheann, píosa mé, píosa mí, gach rud atá déanta agat go dtí seo le píosa mí, cad é an rud is mó go mbreathnaíonn tú siar air agus a thugann bród duit? Am, Ceapaim bhí sé tar éis Yoga trí Ghaeilge i mBleá Cliath so bhí sé sin ár gcéad imeacht that was ticketed agus bhí timpeall daichead daoine ag an imeacht sin agus tar éis sin chas go leor leor daoine le daoine nua as áiteanna difriúla as contaetha difriúla agus an fear a luaigh mé a bhunaigh an Cinnedale Donkeys as Contae an Dún Chuir seisean aithne ar go leor leor daoine i mBleá Cliath, i nDáil in áiteanna difriúla, le Gaeilge agus tar éis sin chruthaigh siad sin grúpa comhrá ar WhatsApp agus anois bíonn siad ag labhairt Gaeilge chuile lá. Tá siad i gcónaí ag teacht le chéile i gcontaetha difriúla, ag dul ar turas, ag rudaí mar sin agus tá sé sin. an chéad rud a bhí mé ag smaoineamh like ok this works agus you know this is making a difference agus just bhí mé, bhí mo chroí lán tar éis é sin a chloisteáil agus like bhí sé sin an rud a bhí mé ag iarraidh like a dhéanamh ón tús so like sin an sprioc a bhfuil agam anois chun é sin a dhéanamh just like a hundred times more. Ana-mhaith, ana-mhaith. Má sheasaimid siar de sin ar feadh soicind ón gcineál obair atá tú a déanamh i láthair na huaire, dá mba rud é go ndúirt duine leat, right, seo €20 milliún le caitheamh ar rud a láidreodh an Ghaeilge, conas go mbeadh tú ag caitheamh an airgid sin? Ó, b'aoibhinn liom imeachtaí a chur ar fáil i dtíortha eile Is fiú, tá aithne orm ar cúpla daoine anois san Iodáil le Gaeilge agus bíonn ciorcal comhrás san Iodáil so ba aoibhinn liom na daoine ag eagrú na ciorcal comhrás sna tíortha eile teacht le chéile nó is fiú actually an Come on, 20 milliún, is féidir linn níos fearr a dhéanamh ná ciorcal comhrás san Iodáil, come on! Oh, oh, tá brón orm, tá brón orm, yeah, sin, is fíor é sin. B'fhéidir, bhuel, an rud is tábhachtaí faoi láthair ná chun níos mó Gaelscoileanna a chur ar fáil is is fiú i lár na tíre, like. And is féidir níos fearr ná níos mó Gaelscoileanna a dhéanamh freisin. Come on, tabhair rud éigin craiceáilte dom!
Oh, nílim cinnte. Oh, b'aoibhinn liom sóirt, actually. surf school Gaelach a chruthú like sin an aisling a bhfuil agam like eh to open a surf school dátheangach nó Gaelach i like i nDún na nGall nó rud eicínt mar sin agus just live out my days like déanamh é sin. Ana mhaith, ana mhaith. Is féidir linn glacadh leis sin. Ní, ní, ní thógfadh sin 20 milliún ach you know, eh, dá mba rud é go raibh, b'fhéidir nach bheadh tú á... Cúpla cinn? Sna tíortha eile, b'fhéidir? Yeah, yeah, b'fhéidir, yeah, yeah, b'fhéidir cinn eile, yeah. Nó b'fhéidir scoil, forbairt teagascóir surfála trí Ghaeilge ina raibh daoine in ann teacht ó fud fad na cruinne chun foghlaim conas surfáil a mhúineadh trí Ghaeilge agus ansin a scoileanna féin a oscailt fud fad na cruinne ag múineadh na surfála trí Ghaeilge, yeah. So, Inis dom, is dócha tá daoine amuigh ansin, tá siad ag éisteacht, tá siad a rá, ó, ba mhaith liom, ba mhaith liom rud a dhéanamh don Ghaeilge nó ba mhaith liomsa mo chuid a dhéanamh ach b'fhéidir tá siad a rá, ní mise an cineál duine a bheadh ag cruthú rud trí Ghaeilge. Cén comhairle a bheadh agat don chineál duine sin?
Bhuel, níor cheap mise go mbeadh mise an cineál duine a bheadh in ann rudaí a dhéanamh trí Ghaeilge nó dátheangach ach just bhí an paisean agam agus bhí an dóchas agam agus lean mé ar aghaidh leis agus anois tá sé ag dul ó neart go neart so tá gach duine in ann é sin a dhéanamh le aon chúlra, le aon sórt caighdeán Gaeilge just déan do dhícheall agus beidh tú togha. Yeah, agus.
Ceann de na rudaí atá suimiúil fút ón aithne atá agam ort? Like, níor phléigh tú le a lán de na rudaí níos traidisiúnta. So, nuair a bhí tú sa choláiste, ní raibh tú lárnach i Cumann Gaelach, mar shampla. Like, ní raibh tú tar éis a bheith i nGaelscoileanna. Like. conas gur ghlac tú leis an meon of just like right fine caithfear seo a dhéanamh? Ceapaim go raibh sé de bharr na múinteoirí a bhí agam ó nuair a bhí mé an-óg, bhí múinteoirí agam i mo bhunscoil as áiteanna cosúil le Leitir Móir agus Gaoth Dobhair so bhí siad sin i gcónaí ag labhairt faoi Gaeilge agus go raibh siad ag iarraidh é sin a chloisteáil níos mó i mBleá Cliath agus ansin nuair a bhí an deis agam chun dul chuig na Coláistí Samhraidh sa mheánscoil like bhí múinteoirí iontach agam ansin freisin agus bhí siad i gcónaí ag tabhairt sórt tacaíocht domsa ag rá oh tá tú go hiontach ag labhairt as Gaeilge like tá Gaeilge iontach agam or like agat agus tar éis sin a chloisteáil bhí mé

Agus abair do dhuine atá ag suí amuigh ansin agus tá fonn gnímh orthu ach b'fhéidir níl smaoineamh acu. Cén cineál rud gurbh aoibhinn leatsa dá mba rud é gur chruthaigh duine éigin eile é trí Ghaeilge?
Em, like, conas a mbíonn an inspioráid agam? No, no, no, like, as in, so dá mba rud é go raibh, Do you know, like, cad é an rud, cineál rud gurbh aoibhinn leatsa é? Nuair a siúlann muid amach as an seomra, osclóidh tú do TikTok agus tiocfaidh rud suas a rá, Ó, tá X tosnaithe trí Ghaeilge, nó tá duine tar éis caife a thosnú trí Ghaeilge, Skerries, nó club cispheile a thosnú trí Ghaeilge, Baile Brigín, or pé rud, nó gnó de shaghas éigin. Like, cad é an rud is mó gurbh aoibhinn leatsa dá mba rud é gur chruthaigh duine éigin eile é a saibhreodh do shaol. Amm, nílim cinnte faoi láthair. Is aoibhinn liom ag féachaint ar rudaí sláintiúla eile ag teacht suas so tá sé iontach like, imeachtaí cosúil le like maidin caife agus snámh farraige agus rudaí mar sin mar tá sé sin tábhachtach sa lá atá inniu ann go háirithe leis na daoine óga like tá like go leor leor daoine agus tá sé ag fás chuile lá nach bhfuil daoine ag iarraidh just ag dul amach san oíche tá siad ag iarraidh rudaí like maidin Dé Sathairn agus siúlóidí agus rudaí mar sin so tá sé iontach like rudaí mar sin a ag teacht amach trí Ghaeilge agus just rudaí like Gaeilge a fheiceáil sa ghnáthshaol like sin an rud is mó domsa like just Gaeilge a úsáid ag déanamh imeachtaí sláintiúla like a mbíonn tú ag déanamh ar aon nós agus just ag déanamh iad trí Ghaeilge.
An-mhaith. Go raibh míle maith agat as ucht do chuid ama, Stephanie. Go raibh míle as an deis.